Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Casteddu e sa Procura de sa Repùblica sun isetande sos resurtados de s'anotomia a Joelle Demontis, sa fèmina de chimbantotto annos morta chenàpura sero in un'apartamentu de Carrera de sos Donoraticos, pro cumprèndere comente sun andadas a beru sas cosas. Chin s'acusa de omicìdiu in s'ìnteri an arrestadu duos incuilinos de sa fèmina morta, Giorgio Reciso, barant'annos, e Marta Dessì, vintises annos, chi s'est intesa male in s'ìntiri chi che la fini picande a Uta e duncas l'ana arricoverada in s'ispidale. Sos dutores cando l'ana visitada l'ana acatau libidores e fertas e duncas sunu aberguande si b'intran chin sa morte de Joelle Demontis. Sapadu notte acabau un'interrogatoriu longu su publicu ministeru Daniele Caria at accusau de omicidiu a Reciso e a Caria chi fin istados sos primos a dare s'allarme mutinde su chent'e decheotto. Sos finantzieris de s'iscuadra Cinofilos de sa Guàrdia de Finàntzia de su grupu de Terranova an arrestadu un'òmine de trintachimbe annos, residente in sa tzitade cadduresa, ca l'an acatadu chin fundos de canapa indiana sos militares si sun sapios de un'andaliveni de zovanos e medas fin zai connotos pro cussumu de droga a unu condominiu de Carrera Gennargentu in s'intiri de sos acertamentos in una mansarda an acatau bene cubadu una serra illuminada, abbada, ventilada chin unu pore de fundos de marijuana prontas prontos a la a los messare e sas percuisitziones fattas fintzas chin s'azudu de sas unidades cilofilas non petzi in custa mansarda ma peri in sa domo de s'arrestadu an permìtiu de acatare àtera droga zai siccada pronta a pro la bèndere como s'òmine est a disponimentu de s'autoridade giuditziària chi at dispostu sos arrestos domiciliares. No abràndan sas polèmicas pro su servìtziu de elisucursu in Sardigna de assignare chin unu bandu de novantatres miliones de euro chi in sas dies coladas at bidu sa presentatzione de sas ofertas de tres aziendas ispetzializadas in su setore. Su grupu de Forza Italia custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa, presentes Ugo Cappellacci e sos cussizeris Stefano Tunis, Mariano Contu e Edoardo Tocco, at pediu a s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru de che ritirare su bandu pro autotutela e de si dimìtere. In prus, sas crìticas pertocan peri sa presèntzia de tres elicòteros ebbia in tres bases pro totu sa Sardigna. Pro s'opositzione, chin su modellu prevìdiu dae su bandu, si cùzicat, petzi, s'otantabatos pro chentu de su territòriu regionale, Mentres sa proposta de Fortza Italia chin duas bases cuzicaban su nobanta-batos pro chentu de su territòriu chin unu gastu pro ot'annos dae chimbantases a sessantabatos milliones de euro chin s'Iva, chin unu rispàrmiu chi andabat dae bintunu a trintasete milliones rispetu a su bandu in atu. Pro Cappellacci su modeli seperadu dae sa Giunta est su chi costat de prus ca a pònnere sas bases in sos aeroportos, cheret nàrrere a pacare otichentamìza euro cada annu a sa sotziedade de gestione, mentres pro fàghere duas bases nobas bi nde cheren belle seschentamìza. Sas elibases invetzes bi sun zai, una in Monastir, s'àtera in Àrdara, est a nàrrere cussas de su modellu nostru, narat Forza Italia, a sas cales si podiat annànghere un'àteru elicòteru in istiu in mesu, in su coro de s'ìsula. S'assessore matessi at ammìtiu chi In medas locos s'arribat in mesora e duncas bi cheren deche minutos in prus rispetu a sos binti prevìdios pro leze. Li an dadu a Paolo Fresu su Prèmiu La Civetta d'Oro, arribadu a sas tres editziones, istituidu dae s'assòtziu de sos docentes artìculu trentatres e dae sa Gilda de sos insegnantes. Unu reconnoschimentu prima 'e totus a su musicista chi oramai est famau in totu su mundu, a pustis a su mastru de mùsica pro sa capatzidade sua de imparare a sos zòvanos s'amore pro sa mùsica. Sa premiatzione l'ana fata custu manzanu in Nùgoro in s'interi de sa manifestatzione Note d'incanto in s'Auditorium de s'ITC Sata de Nùgoro. Su prèmiu l'at cunsignau Maria Domenica Di Patre, vice-coordinadora natzionale de sa Gilda de sos Insegnantes, Fresu chi fit chin sa muzere Sonia at torradu gràssias cummòviu at faveddadu de su progetu Nidi di note e Note elementari, pensaos pro permìtere a sos pitzinnos fintzas a cussos de naschidòriu de intrare a intro de su mundu de sa mùsica. Prima de Fresu su prèmiu l'aian dau a su mastru Albino Bernardini, a s'iscritore Sarvatore Niffoi, chi bi fit pro sa Premiatzione de Fresu e l'at definiu sa trumba chin sas alas chi at su passu lestru e lèpiu de unu puzone chi est in punna de volare. A sa cerimònia ant picau parte Rino Di Meglio, coordinadore natzionale de sa Gilda, Fabrizio Reberschegg, presidente de Articulu trintatres, Luigi Chiappetta, cussizeri de su ministru de s'Istrutzione e Francesco Feliziani, diretore centrale de s'Ufissi Iscolasticu Regionale, Di Meglio at faveddau de sa leze Buona Scuola, chi cheret mudada in sos puntos chi no andan e non sunu pacos. Dae su cuntratu non nos isetamus nudda, at nau Di Meglio, nos cheren dare trinta euros imbetzes de sos trechentos chi nos tocan, pro adeguare su cuntratu a su pretziu de sa vida de oje, amus a cuntratare pro minimare sos dannos, at concruiu Di Meglio. Niffoi imbetzes At faveddau de sos insegnantes comente motore pro trasmìtere su passau, ma in Itàlia custu motore est chentza benzina, at nau Niffoi, e a s'impinnu de sos insegnantes, s'impinnu de sos insegnantes andat contra a unu muru de gomma. A pustis de sèichi istajones in fila pari in sa màssima sèrie natzionale, su Nùgoro Softball como falat in Sèrie A Due. Sa cunfirma est arribada sàpadu a s'acabbu de sa sicunda zorronada de sos isparègios contra a sa Taurus Parma. Sa prima zorronada est acabada unu a unu duncas pari e pata, sas nugoresas aiant s'ispera de si sarvare Mancari arribbande a sa bella domìnica, sas emilianas però ant chircau de isfrutare su campu amicu e ant bintu ambas garas chin su resurtau de tres a unu. Gara unu chin su puntègiu de ses a unu e gara duos chin su puntègiu de tres a duos semper in favore de sas emilianas e no est bastau s'impinnu mannu de su Nùgoro Softball chi at dau totu su chi podiat. Su passu issecus arribat a pustis de un'istajone de peleas ube sas nugoresas No ana fattu biere su menzus chi ischiana fachere. In s'istajone regulare fini sempere urtimas in classifica, ana bintu petzi tres de sas garas jocadas. Pessabana de podere rimediare in sos ispareggios ma su campu at dau esitu contrariu. Como sa sotziedade depet meledare. S'isseperu de punnare a jocadoras zovaneddas e de su locu no at dau sos fruttos chi s'isettabana e duncas su Nugoro Softball como depet pessare a mezorare lu podet fachere e torrare a cuminzare bocande s'atza